ekwe kụọ ama agbaa oge eruokwa ọzọ maka mkpọsa ozi ọma ozuru mba nke anyị na onye ọzụzụ atụrụ kumuyi nke a na-eme kwa ụbọchị n'ebe a ka anyị na-atọrọ unu ngwugwu nke ọrụ ebube chineke n'oge mkpọsa ozi ọma ozuru mba ọrịa na nrịanrịa echiwo ụmụ mmadụ ọnụ n'ala kụọ ha ngwọrọ ma bụrụ agada gbachiri ụzọ nye anyị n'ije ndụ a mgbe ụfọdụ ihe ndị anyị na-agabiga n'ime nhụjuanya ndị a na-ekowe anyị obi n'elu n'ịtụ egwu na n'ịjụ ajụjụ ma okwukwe anyị ọ bazikwara uru ọ bụla ma ọlụ ndị ozi isi iri amaokwu iri atọ na asatọ na-echetara anyị na onye nwe anyị jizọs kraịst nọ n'ebe a taa ọ dịkwa njikere igosipụta ike nke ọgwụgwọ nsọ ya n'ime obi anyị na uche anyị mmụọ anyị nakwa ahụ anyị niile n'ezie n'ezie ndị nke ya niile pụrụ iketa oke na ngọzi zuru oke nke mmụọ ya na-enye ndụ ana m ekwe gị nkwa na ọ bụrụ na naanị na ị ga-ekwere lezie anya ma ṅaa ntị nke ọma n'ozi a ị ga-anwapụta nkwa nke pentikọst dị ka onye ọzụzụ atụrụ kumuyi na-edu anyị abanye n'osimiri ndụ nke ịhụnanya chineke na ike ya jizọs aha bụ ọkaibe ọ nọ kpọmkwem n'ebe anyị nọ jizọs kraịst bụ onye ahụ chineke rọpụtara onye chineke tere mmanụ onye ihe ya dị chineke ezi mma onye chineke sịrị lekwanụ ya n'etiti unu ọ nọ n'etiti unu n'abalị a n'etiti anyị n'abalị a onye nwe anyị nọ ya onye nzọpụta anyị nọ n'ebe ahụ onye mgbapụta anyị nọ n'ebe ahụ onye bụ aka na-agwọ ọrịa anyị nọ n'ebe ahụ onye chineke kara akara bụ ọpụrụ iche site n'ọrụ ebube na ihe ịrịba ama dị iche iche nke chineke rụrụ site n'aka ya nọ n'etiti unu nke unu onwe unu makwara anyị na-anụ ọtụtụ akụkọ otuto si n'akụkụ niile nke ụwa banyere ihe kraịst meworo ihe kraịst na-eme ugbu a na ihe kraịst nwere ike zuru oke ime ịchị isi na otite mmanụ ya juru eju bara abara ime ihe ọbụla dịka unu onwe unu maara na dịkwa ka unu onwe unu ga-ama site n'abalị a ị ga-amata ya na ndụ gị ị ga-amata ya n'ezinụlọ gị ị ga-anwapụta ya n'ike nke chineke na ndụ gị n'aha jizọs ngwanụ ugbu a dịka anyị na-eleba anya na amaokwu nke iri atọ na iteghete n'ebe ọgụgụ anyị ọ na-asị unu ka nkwa nke a dịrị ọ gwaworị anyị n'oge gara aga ihe kraịst mere tupu a kpọgbuo ya n'obe nakwa tupu o si n'ọnwụ bilie ugbu a ọ na-asị na ọ kwụsịghị n'ebe ahụ o mewo ya na mgbe ochie ọ ga-emekwa ya ọzọ achọrọ m ịgwa gị akụkọ otuto niile enweworo ewu naanị n'afọ a anyị ahụwo kraịst onye ọrụ ebube ka ọ na-arụ ọrụ dị ịtụnanya o mewo ka ndị kpuru isi hụ ụzọ o mewo ka ndị ngwọrọ jee ije o doziwo ọkpụkpụ gbajiri agbaji doziekwa obi zara aza ka ọ bụrụ obi dị mkpa ọ gwọwo ndị nwere ụkwara nta gwọọkwa ọrịa kansa o mewo ka ndị nọ n'ọnụ ọnwụ dịkwa ndụ ọzọ o mere ka ha si n'ọnwụ bilie ọ gwọwo ndị nwere ọrịa covid-19 ọrụ ebube jehova n'ezie dị anya ịtụnanya ọ na-amụbakwa n'ime ndụ ọtụtụ mmadụ ugbu a oge nke gị eruola n'ihi na unu onwe unu ka nkwa a dịrị nrọpụta chineke dịrị gị n'ihi na amụma ahụ dịrị gị n'ihi na ike nke chineke dịrị gị n'ihi na mpụta ihe ahụ dịrị gị mpụta ihe nke ọrụ ebube na-abịakwute gị ugbu a ihe a na-apụghị ime ga-ekwe omume ihe nyịrị mmadụ omume ga-ekwe omume ihe ga-eme na ndụ gị ga-eju ụwa anya n'abalị a n'aha jizọs dịka ị na-ekwere na nkwa ahụ dịka ị na-ekwere na nrọpụta nke chineke ọ ga-apụta ihe n'ime ndụ gị n'aha jizọs asị m amịn nye okwu nke okwukwe na-asịkwa amịn nye mmụọ nke okwukwe anyị kwenyere na mpụta ihe nke ike ọgwụgwọ nsọ nke kraịst na-ezo ka mmiri na ndụ anyị ugbu a dị ka onye ozi nke chineke si kpọsaa ya ugbu a ọtụtụ ndị anwapụtawo na ọ bụ eziokwu na ọgwụgwọ nsọ bụ ihe dịrị ụmụ chineke
ọ bụ ụkwa dara n'oge ya na nri mkpụrụ obi nye okwukwe anyị mgbe anyị na-ege ntị n'akụkọ si n'ọnụ ndị chineke zuteworo mkpa ha Ọ dị ebube ma na-enyekwa owuwe anya ịmata na mgbe ndị dibịa bekee na nka na ụzụ meruru ebe ike gwụrụ ha ka Chineke na-amalite ọrụ ya n'ihi na ọ dịghị ihe a na-apụghị ime n'ebe Chineke nọ. Lee ụfọdụ akụkọ otuto nke ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke nye ụfọdụ mmadụ ndị họọrọ ikwere n'okwu Chineke dị ka Meri nne Jizọs. Gịnị jizi nkịta ọnwụ tinye okwukwe gị n'ọrụ ma nata ngọzi nke gị ugbu a lekwa ụtara lekwa ofe aha m bụ Oni Ọlarewaju arọ gara aga achọpụtara m na m nwere ọrịa kansa n'obi m nke bụ na mmiri jupụtara na mkpụrụ obi m nke bụ kansa ewee waa m obi n'ụlọ ọgwụ emechara waa m obi nke ugbo abụọ ewepụtara ọkpụrụkpụ ihe n'ime obi m agara m nyocha n'ụlọ ọgwụ enye m ọgwụ kemo nke bụ m wee daa n'ala dịka onye nwụrụ anwụ anọrọ m ihe dịka otu izu ụka n'ụlọ ọgwụ emesịa m wee sonye na mgbasa ozi ọma zuru ụwa ọnụ bụ GCK n'ọnwa septemba esonyere m ha n'ọwa ozi mgbede niile m na-esonye ha na ekpere otu ụbọchị dịka m kwere na chineke enwere m mmetụta mgbe a ka m matara na chineke agwọwo m ọrịa kansa n'ọnwa jenụwarị a e mere m nyocha ọzọ ekele dịrị chineke n'ihi na o nweghị ọrịa ọzọ bụ kansa dị n'arụ m nke a bụ ọrụ ebube nke onye ọ bụla ga-eji mara na chineke na-eme ihe ukwuu na ihe chineke na-apụghị ime adịghị ekwesịrị m ikele chineke maka onye ọzụ atụrụ kumuyi maka ohere ọma nke o nyere anyị isonye site na ọwa ozi ọgbara ọhụrụ nke anyị ji enweta ọrụ ebube ndị dịka anyị ọ bụ ụzọ ndị dịka anyị ji esonye ka anyị wee sonye n'ihi otuto chineke otuto na nsọpụrụ

afa m bụ adamu galila flan nke site n'obodo malila abụ m onye ntị chiri ihe karịrị arọ iri abụọ ugbu a akpọrọ m oku na crusade nke e mere na bayelsa na shaku nke dị na naijiria n'ebe ahụ mgbe onye ọzụzụ atụrụ pastọ kumuyi kpechere ekpere mgbe o kpechere ekpere nnukwu ihe si na ntị m pụọ kpum ozugbo ozugbo ana m anụzi ihe niile nke ọma toonụ chineke anyị ntị chiri m amaka mgbe afọ iri abụọ kamgbe afọ iri abụọ ka ntị mama chiri oge papa Kumuyi kpere ekpere na mkpọsa ozi ọma ozurumba nke gara aga ntị mama wee mepee o wee na-anụzi ihe nke ọma Chei!
Akụkọ otuto ndị a dị ebube! N'ezie, ọ bụ ome ihe ukwuu, onye nzọpụta ụwa na ọgwọ mgbe ike gwụrụ dibịa. Lee ihe atọ anyị pụrụ ijidesi aka ike site n'akụkọ otuto ndị anyị nụrụ ugbu a. Nke mbụ, Chineke dị njikere ịnapụta ndị nke ya pụọ na nhụjuanya ha niile. Nke abụọ, ike ya bụ ọkaibe na ịgwọ ọrịa anyị niile ma mee ka anyị nọrọ n'ahụ ike mgbe niile. Nke atọ, naanị Chineke pụrụ inye mmadụ ọgwụgwọ nsọ zuru oke. ugbu a onye ozi nke chineke onye o tere mmanụ onye o ji eje ozi na mkpọsa ozi ọma ndị a niile nọ n'ebe a n'oge a iji okwukwe ahụ nke a na-eme ka aka chineke rụọ ọrụ ebube n'elu ụwa niile jee ozi na ndụ gị ama m na ị dị njikere ịnata ụdị ọrụ ebube a ndị a natara maọbụ karịa naanị welie aka gị elu n'okwukwe dịka ekpere nke okwukwe na-agwọ ọrịa gị niile ọrụ ebube m nọ n'ebe a olee ebe ị nọ ọrụ ebube m nọ n'ebe a akụkọ otuto ga-adị n'ọnụ gị n'abalị a eluigwe dị njikere chere gị ugbu a olee ebe ị nọ welie aka gị elu were aka nke ọzọ bikwasị n'ebe ahụ i nwere nsogbu ọ bụrụ na i kpuru isi a ga-emepe anya kpuru isi n'abalị a ọ bụrụ na ị dara ngwọrọ ị ga-ebili jee ije ike nke eluigwe ga-emetụ ndụ gị aka n'abalị a dịka anyị na-ekpe ekpere n'aha jizọs ebe ọbụla ị nọ na mba ọbụla n'obodo ọbụla na naịjirịa na na steeti ọbụla n'akụkụ niile nke ụwa maọkwa na ị nọ naanị gị n'ime ụlọ gị anyị na-ejikọ gị n'eluigwe ugbu a dịka ị na-anụ emen ikpeazụ ihe ịrịba ama ahụ ewerewe ọnọdụ chineke nna anyị anyị na-abịa n'iru gị n'ihi na gị onwe gị bụ chineke nke na-adịghị eme atụ agha ị gwaworị anyị na anyị onwe anyị ka nkwa a dịrị anyị onwe anyị ka ike a dịrị ihe ịrịba ama ịmụba n'ebe niile dịrị anyị ọgwụgwọ nsọ nnapụta ihe niile ka eluigwe nwere inye anyị ọ dịrị anyị ọ dịghị onye a ga-agụpụ n'abalị a zipụ ike gị gwọọ ndị nrịrịa niile n'aha jizọs onye nwe anyị ekpere m bụ na nsogbu ọbụla nhụjuanya ọbụla nsogbu anyị- ọbụla i- i- ibu agha ọbụla kagbuo ya n'abalị a n'aha jizọs isi mgbaka ịwị ara anya adịghị mma nsogbu ọbụla mmadụ ọbụla nwere wezụga ha niile n'aha jizọs ikpu isi niile onye nwe anyị na-ewezụga ya n'anya gị n'abalị a anya ndị ahụ kpuru isi mepeenụ n'aha jizọs ndị ntị chiri na ndị ogbu naranụ ihe ịrịba ama unu n'aha jizọs ihe zara aza n'afọ ihe zara aza n'azụ ebe zara aza n'olu ebe zara aza n'ụkwụ ma ọ bụ ụkwụ chakakpim ka a gwọọ unu niile n'aha jizọs ọrịa tara nchara ọrịa na-ekweghị ala ala ọrịa kansa ọrịa ọnya afọ ọrịa ụkwara nta ọrịa akụrụ ọrịa ngụ ọrịa nọworo ọdụ ka a gwọọ unu n'aha jizọs ihe mgbu niile nke dị n'azụ nke dị n'isi nke dị n'ọkpụkpụ azụ ebe ọbụla ọ dị n'ime ahụ mmadụ ka a gwọọ unu n'aha jizọs ọbụbụ ọnụ niile ịyagba niile nhụjuanya niile nsogbu si n'aka ndị iro n'ụzọ niile gbafuenụ n'aha jizọs onye nwe anyị ebe niile n'aka nri m n'aka ekpe m n'ihu m n'ebe ọbụla ha na-anụ olu m n'abalị a naranụ ihe ịrịba ama unu n'aha jizọs na mba ọbụla ndị na-eso anyị n'ọwa ozi ozi a na-agasa ma ọ bụ ekpere na-erute gị aka jikere ugbu a a gwọwo gị ọrịa gị n'aha jizọs onye nwe anyị ka e nwee ka e nwee mmezu nke ihe ịrịba ama ebe niile ka ọ pụta ìhè n'ebe niile mmụba nke ihe ịrịba ama n'ebe niile ihe ndị ahụ na-ekweghị mmadụ omume ọ pụrụ omume n'ebe chineke nọ mezuo ya onye nwe anyị ka ọ pụta ìhè bụ ihe ịrịba ama n'ebe niile n'aha jizọs amen o mewo o mezuwo dịka ị na-atụle onwe gị ị ga-ahụta na ihe ịrịba ama ahụ nọ n'ebe ị nọ kpọmkwem i meela maka ige ntị na mkpọsa oziọma nke ụbọchị taa anyị kwenyere na ị natawo ngọzi nke chineke ma nwapụtakwa ike nke ọgwụgwọ nsọ ya o were m anya na ị natawo ọrụ ebube na mmetụ aka nke chineke anyị chọrọ isoro gị ṅụrịa n'akụkọ otuto nke ihe obi ebere chineke na amara ya na ike ya rụrụ na ndụ gị biko zute anyị n'ọwa ozi www.dclm.org testimony iji mee ka akụkọ otuto gị rute anyị aka obi ga-abụ anyị nzu nzu ịnụta site n'ọnụ gị ọzọkwa na jọn isi ise amaokwu iri na anọ jizọs gwara nwoke ahụ akụkụ arụ ya kpọnwụrụ akpọnwụ nọ n'ọdọ mmiri betsaida mgbe ọ natachasịrị ọgwụgwọ nsọ dị ebube okwu sị laba emehiekwala ọzọ mmehie na-anapụ anyị ngọzi nke chineke ya mere mee mkpebi bụ ịgba isoro kraịst ụkwụ na ụkwụ ụbọchị niile nke ndụ gị sonyekwa n'otu nzukọ ghere eghe n'akwụkwọ nsọ ma mee ka ịbanye eluigwe bụrụ ihe mbụ na ndụ gị ọzọkwa mgbe ị na-ekesa ozi a ma na-esonyere anyị n'ọwa ozi anyị niile ị na-enyere anyị aka ịgbasa ozi ọma a na-azọpụta ndụ n'ụwa niile biko mee ka anyị mata ihe ije ozi anyị meworo na ndụ gị ma kwupụta nke a n'ebe e nyere ohere maka ya na mgbada biko ka anyị na gị na-akparịta ụka site n'ọwa ozi anyị niile anyị na-atụ anya na ị ga-esonyere anyị na ọgbakọ mkpọsa ozi ọma a nke ọzọ na-abịanụ ndewo mgbakọ ozi ọma nke anyị nwere bụ site na ngalaba Deeper Life Bible Church ka anyị na onye isi ije ozi anyị bụ pastọ W.F. Kumuyi na-enwe n'obodo ọbụla Rivers Steeti ka a na-akpọ Bori na Rivers Steeti anyị ga-ewere akpọ ụnụ ka unu bịa nọnyere anyị n'oge dị otu a n'ihi na ọ bụ oge nnwere onwe pụrụ iche nke siri n'ebe Chineke nọ na ị ga-enwere onwe pụọ na nsogbu ọbụla nrịanrịa niile ihe mgbu niile ọnọdụ ọjọọ niile ị ga-enwere onwe gị site na ọgbakọ dị otu a anyị na-akpọ gị oku mgbasa ozi a dị n'ụzọ ọbụla ụzọ atọ e nwere nke mgbasa ozi ọma nke uhuruchi by 5 o'clock e nwere ọbụla mgbakọ ozi ọma nke ụtụtụ nke ndị niile na-eje ozi na ngalaba dị iche pastọs ndị ọzụ atụrụ ga-enwe elekere anya asaa nke ụtụtụ niile n'oge mgbakọ ozi ọma a. ọbụla a ga-enwe nke ndị yut satọde nke pụrụ n'oge pụrụ iche ndị yut ga-enwe ọbụla mgbasa ozi ọma nke a na-akpọkwa impact ọ ga-abụ oge dị egwu ọ ga-abụ oge dị ukwuu ya mere ebe ọ bụla ị nọ anyị na-akpọ gị oku ka i sonyere anyị ọ ga-adị mgbe ọnwa a ga-agba mkpụrụ ụbọchị iri abụọ na asaa ruo na ọnwa mbụ nke ọbụla ụbọchị mbụ nke ọnwa No- novemba ya mere dịka anyị na-akpọ gị bịa sonyere anyị ị pụrụ iso anyị n'igwe na-eje ozi ịkọnetụ ọbụla site na ọbụla ma handset gị ma ọ gịnị ma ọkwa gị bịakwute anyị na Deeper Life ọbụla nọ gị nso n'ebe i bi dịka ị na-abịa ọgbakọ dị otu a onye nwe anyị ga-esi n'ime wee gozie gị anyị na-ekele gị n'ihi na ama m na anyị ga-abịa ka anyị hụkwa gị ebe ahụ n'ụbọchị ndị a onye nwe anyị gozie gị n'aha Jizọs